tikati uh, Thyolo Goliati abweretsa ma polling stations onse so this is the polling station level si uh, council level ma results apereka kale abwana dc izo mukuziona ukozo ndi za Balaka sitinazigwire zimene tikungochita transfer zimene zinali apa za Thyolo zimene apanga kale handover kamene kalakwika ndi kamene Mm, koko ngam- kongoti mwa- mwachotsa nokha pano chifukwa ah, mmene tinapangira poyamba muja eti nanga simukaonetsa anthu akaziona zimapitiratu nde inu munazisiya apa nde mutazisiya mumayenera kupanga communicate kuti tikunyamulazi

Uh, ine ndine man adams amene ndi driver mmodzi wa mavani amene tinatenga ma ballot papers kuchokera ku lilongwe ku airport kubweretsa ku ma constituency osiyanasiyana ngati ine anandiponya ku thyolo ndi pachiyambi pa ntchitoyi panali agreement ina kuti tilandire 50 percent ya ndalama zathu mkatikati mo tikugwira ntchito 50% ija timaliziridwa ndiye zaoneka zokuti ntchitoyi ili kumapeto pamene ili kumapeto tinatha kuwafikira adindo amene timalumikizana nawo pachiyambi kuti kuti programu ya ndalama iziyenda bwanji ndiye zapezeka zokuti anthu aja akhala ngati akuponyerana-ponyerana ndi ndi mantha amene tinali nawo powen- powunikira kuti ntchito imeneyi tikamaliza aliyense azipita madera osiyanasiyana kotero tinaona kuti nkwabwino tikhale ndi chiganizo chokuti katundu amene ali ma ballot boxes tisatsitse kuno ku Blantyre warehouse icho ndiye chimene tachipanga pa nthawi imeneyi ndiye mwina mkhoza kuona kuti panali kampungwepungwe kuti magalimoto ena amene ali ndi ma reg number a MG sakulowa mkatimu komanso amene ali mkatiwo sakutuluka kotero ife magalimoto athu amene tapakira katundu sitikutsitsa katundu wa a MEC Eh, chimodzimodzi ine andrew namakupulo inenso driver wa van amene ndinatengedwa ku Blantyre ya pvho kupita ku lilongwe kukanyamula nawo ma ballot paper so ife titaona kuti tafika kunoko monga ine ndinachita mwayi kundiponyanso kumwera konkuno kumene ndinaponyedwa ku Chiradzulu so apapa tafika kuti titsitse ma ballot paper ndi pamene akutiuza kunena kuti inuyo mukatsitsa ma ballot paper-wa mukuyenera kulowa pvho kuti akatseke mileage anu chifukwa kuti mileage anu munatsekulidwa kumeneko so ife tikupangano kuti wemwe ah, tikutseka mileage contract ikutha koma ndalama zathu sizikulowa chikuchitika ndi chani titafufuza ndi pamene namatu yankha achikalipo amatiuza kuti yayi inuyo mukapanga mukamaliza chilichonse mukatseka mileage muyenera munyamuke kuno transport yanu muzipita kuliko ku Lilongwe muzikafufuza so ineyo lachikalipo sindizo ndikakomana nawo kuti ine ndizikafufuza ofesi yawo ndikayipezera pano sindikudziwa kwina kuliko so mmene ndingalowere nde ife dandaulo lathu linalonena kuti ife tifuna ndalama zathu zilowere tili konkuno tikamati tikutseka ndi PVHO tikutseka mileage tikhale kuti ndalama zangaso ndatenga ndikunyamuka ndikumapita ku nyumba koti iwo ndiye agreement yawo ya- yatani tasiyana pamenepo Mwina kwa akuluakulu mutafikira anena chani za madandaulo anu. Ah, tinatengana monga ife madriver tinasankhana monga anthu okos- okosera atatu tinakumana ndi amene ali ngati adindo warehouse iko kukafotokozera ndipo ukoko tinangokhala ngati tapatsidwa chitonzo Mm. chifukwa titafikira kuwafotokozera mavuto athu iwo anaweza kuti "Ah, izozo sizikukhudzana ndi ofesi ino zikukhudzana ndi ku Lilongwe iwo kwawo nkungolandira katundu ndiye titawunikirabe kuti "Ah, ngati awawa akutiyankha chonchi kumene tikasiya katundu kodi katundu olo tisiye panopa tikalowera kuti tikufuna ndalama zathu ndipo iwonso kunali kuwonjezera kunena kuti ayi izizi olo mutapanga mwanjira iliyonse Yonse. palibe Muvutika. chingathandizeni. muvutika ndi Muvutika kumene kwa- Ife mukhala ku tata, wiki.
ife nchakuno tivutike pa wiki Mm. foti tagwira ntchito Tagwira ntchito. ndi magalimoto ndi amene tapanga packiwa Mm. sitikusunthanso Sitikusuntha, sili usisa kapena aliyonse. Ndithu. iye timagwiritsa ntchito iye timagwiritsa ntchito tikamapanga determine my results tinangoyisunga ngati momo sitinatsegule moti nthawi yake inali isanafike moti ma results athu afika tiyamba kugwira ntchito masana uno then titulutse boksiyo kuti ipite muzipinda zimene tikagwiritse ntchito tikhoza kumatsimikizira kuti ma seal amene tinayika ku airport ndi amene adakalipo

Uh, ine ndine Iman Adams amene ndi driver wa mmodzi wa mavani amene tinatenga ma ballot papers kuchokera ku Lilongwe ku airport kubweretsa ku ma constituency osiyanasiyana ngati ine anandiponya ku Thyolo ndi pachiyambi pa ntchitoyi panali agreement yonena kuti tilandira 50% ya ndalama zathu mkatikati moti tikugwira ntchito 50% ija timalizidwa ndiye zaoneka zokuti ntchitoyi ili kumapeto pamene ili kumapeto tinatha kuwafikira adindo amene timalumikizana nawo pachiyambi kuti programu ya ndalama ziyenda bwanji ndiye zapezeka zokuti anthu aja akhala ngati akuponyerana-ponyerana ndi ndi mantha amene tinali nawo powen- powunikira kuti ntchito imeneyi tikamaliza aliyense azipita madera osiyanasiyana kotero tinaona kuti nkwabwino tikhale ndi chiganizo chakuti katundu amene ali ma ballot boxes tisatsitse kuno ku Blantyre warehouse icho ndiye chimene tachipanga pa nthawi imeneyi ndiye mwina mkhoza kuona kuti panali kampungwepungwe kuti magalimoto ena amene ali ndi ma reg number a GE sakulowa mkatimu komanso amene ali mkatiwo sakutuluka kotero ife magalimoto athu amene tapakira katundu sitikutsitsa katundu wa a MEC Eh, chimodzimodzi ine andrew namakupulo inenso driver wa van amene ndinatengedwa ku Blantyre ya pvho kupita ku lilongwe kukanyamula nawo mabaloti pepa so ife titaona kuti tafika kunoko monga ine nachita mwayi kundiponyanso kumwera konkuno kumene ndinaponyedwa ku chiradzulu so apapa tafika kuti titsitse mabaloti pepa ndi pamene akutiuza kunena kuti inuyo mukatsitsa mabaloti pepawa mukuyenera kulowa pvho kuti akatseke mileage yanu chifukwa kuti mileage yanu munatsekulidwa kumeneko so ife tikupangana kuti tikutseka mileage contract ikutha koma ndalama zathu sizikulowa chikuchitika ndi chani titafufuza ndi pamene amatiyankha achikalipo amatiuza kuti yayi inuyo mukapanga mukamaliza chilichonse mukatseka mileage muyenera munyamuka kuno transport yanu muzipita kuliko kulilongwe tizikafufuza so ineyo lachikalipo sindizoti ndikakomana nawo kuti ine ndizikafufuza ofesi yawo ndikayipezera pano sindikudziwa kwina kulikonse komwe ndingalowe nefe dandaulo lathu nalonena kuti ife tifuna ndalama zathu zilowere tili konkuno tikamati tikutseka ndi pvho tikutseka mileage tikhale kuti ndalama zangaso ndatenga ndikunyamuka ndikumapita ku nyumba ndoti iwo ndini agreement yawo ya- yatani tasiyana pamenepo Nanga kwa awo, mutawafikira, anena chani za madandaulo anu. Ah, tinatengana monga ife madriver tinasankhana monga anthu okos- oposera atatu tinakumana ndi amene ali ngati adindo warehouse uko kukafotokozera ndipo ukoko tinangokhala ngati tapatsidwa chitonzo chifukwa titafikira kuwafotokozera mavuto athu iwo anauza izozo sitikukhudzana ndi ofesi ino zikukhudzana ndi kulilongwe iwo kwawo nkongolandira katundu ndiye titawunikirabe kuti ah, ngati awawa akutiyankha chonchi kumene tikasiya katundu kuti katundu olo tisiye panopa tikalowera kuti kufuna ndalama zathu ndipo iwonso kunali kuwonjezera kunena yayi "Ah, izinso olo mutapanga mwanjira ili yonse Yonse. palibe Muvutika. muvutika ndi Muvutika mmene kwa- amukhala ku wiki. ife chani kuno tivutike pa wiki Mm. poti tagwira ntchito Tagwira ndi magalimoto ndi amene tapanga pakiwa Mm. sitikusunthanso Sitikusunthanso, sitikusuntha kapena aliyonse. Ndithu.